Ag obair. Tá muid ag taifeadadh Dia dhaoib, cuirfidh mé an t-amadóir ar siúl anois agus má chloiseann sibh seamsán taobh thiar díom, sea, sin iad na tírdhreachadóirí taobh amuigh den teach agus leanfaidh an seamsán sin ar aghaidh ar feadh an tsamhraidh. Ach eh. Coinneoidh mé siosmaid agus ná éireoidh mé, ná éirigh mé feargach. Virginia, tá sé ina raic i Virginia mar gheall ar mhí-iompair. mhí-iompair an ghobharnóra nó an leasghobharnóra nó gach éinne, níl a fhios agam níos mó. Bhí na Daonlathaigh ag iarraidh neamhfhulaingt do mhí-iompair go dtí go bhfuair siad amach go raibh an gobharnóir i mbun mí-iompair. Is cosúil go bhfuil a a n-amhrán athraithe beagáinín. Ach tá mé ag breathnú orm féin ar an scáileán seo seachas a bheith ag breathnú isteach sa cheamara. So, hello, ceamara. Bhuel, tá sé ina chonspóid agus ina argóint ar leathanaigh tuairimíochta an New York Times inniu, mar is iondúil, tá na colúnaithe tuairimíochta ag plé ginmhillte, bail ó Dhia orthu, ní dhéanfadh mise sin. An príomh-aturnae, nach ea? Ard Aighne? Sea, Ard-Aighne a deirtear in Éirinn. Tá an tArd-Aighne gníomhach, Matthew Whitaker, ag rá, ag tabhairt le fios nár chuir sé a ladar isteach i bhfiosrúchán Mueller. Bhuel, níor chreid mé gur chuir. Tá an fiosrúchán ag leanacht ar aghaidh. Tháinig an tUasal Whitaker os comhair Choiste Breithiúna an Tí, Breithiúnais? an Tí le déanaí ach dhiúltaigh sé an fiosrúchán a chosaint. Bhuel, dhéanfadh sé sin, Trump a chuir isteach sa phost é. Paul Manafort Tá an nuaíocht ag leanacht ar aghaidh faoin duine seo. Ba é sin cathaoirleach cathaoirleach feachtas Trump agus is cosúil gur inis sé bréaga agus má d'inis, Is cosúil gur inis sé na bréaga seo le súil go bhfaigheadh sé maithiúnas, pardún, ón Uachtarán. Cá bhfios nach bhfaighidh sé go fóill. Seo Meiriceá agus tá 'fhios againn cé hé an tUachtarán. Agus muid ag caint ar an Uachtarán céanna, tá seisean Tar éis na trioblóide go léir sa Chomhdháil, ag tabhairt le fios go bhfuil sé solúbtha i dtaobh an bhalla seo, agus réiteach idir dhá cheann na meá, tá teagmhálaithe idirbheartaithe ón Teach agus ón Seanad ag teacht ar chomhréiteach slándála don teorainn a choinneoidh an Rialtas in airgead maoinithe go dtí, nó go dtí tar éis an cúigiú lá déag mí Feabhra. Rinne mé dearmad cén dáta é. Tá sé an. t-ochtú lá mí Feabhra, sin an méid, ó dhá mhíle is a naoi déag. Ginmhilleadh, sea, tá, tá na colúnaithe tuairimíochta ag plé ginmhillte mar gheall ar an gCúirt Uachtarach atá tar éis srian a chur ar shrianta ginmhillte agus, iontas na n-iontas, tá John Roberts, Cathaoirleach na Cúirte Uachtaraí, tar éis taobhú leis na Liobrálaigh sa chúirt. seisean go deimhin a d'iompaigh cinneadh na Cúirte Uachtaraí, cúig vóta in aghaidh a ceathair. Seisean, is cosúil, an vótálaí comhlúthach anois. Muna bhfuil dul amú orm, sé John Roberts an chéad duine a chur Trump isteach, ach ní chuimhin liom níos mó. Ní chuimhin liom an bhfuil sé ann deich mbliana nó dhá bhliain.

coimeádacha, tuairim is, sin orthu ag rith reachtaíochta ginmhillte nó frith-ghinmhillte ar fud na tíre, le súil is dócha go rachadh sé chomh fada le Cúirt Uachtarach báúil. Dá mba mise iad, agus dá mba choimeádach mise sa cheist bheadh mise a déanamh an rud céanna is dócha. So sé tá siad tá stáit eile atá ag múnlú reachtaíochta a bhuanós ginmhilleadh sa reachtaíocht. So tá Níl fhios agam an aontódh éinne liom ach tá tuairim agam go bhfuil an tír ag scoilt ina dhá leath agus gur scoilt saorga ar fad é. cruthaithe ag na, ag an dream gríosaithe seo atá ag iarraidh an tír a scoilteadh. Sea. Tá an Chúirt Uachtarach ag claonadh i dtreo na heite deise. Bhuel, bhí 'fhios ag an saol sin, níl dada eile le rá agam. Jeff Bezos bocht! Is cosúil gur sheol sé pictiúr dá shlat go dtí a chailínchara, tá sé pósta,

a imirt ar Jeff Bezos, an fear is saibhre i Meiriceá beagnach. Bhuel, bhí a fhios ag Bezos déarfainn, má tá an pictiúr sin ag David Pecker agus ag a chailín chara agus ag driofúr a chailín chara, tá sé ar fud an domhain cheana féin. Agus mar sin chuaigh sé os comhair an tsaoil in

Aniar aduaidh orainn go léir go dtí gur chualamar faoi na téacsanna paiseanta seo, na téacsanna téisiúla seo agus an domhan, bhuel, tá géaraithe anois ar an scéal ach tá an domhan mór a' baint an-taitneamh as. Athróidh mé an scéal go hiomlán go dtí MBS, Mohammed bin Salman, an dúnmharfóir Sádach. Bliain ó shin, dúirt sé le cúntóir go n-úsáidfeadh sé piléar ar Jamal Khashoggi. Níor úsáid sé piléar air, d'úsáid sé sceana air agus thacht sé é. Ní eisean go fisiciúil a rinne an feallmharú ach a chuid oifigí i gConsalacht na hAraibe Sádaí sa Tuirc. Tá, is cúis iontais domsa an méid caint sa chás seo a idircheapadh idir MBS agus a chuid cairde agus an méid caint istigh sa chonsalacht a idircheapadh. Is é mo thuairim go raibh a fhios ag an Tuirc go raibh Khashoggi i mbaol agus go raibh a fhios ag Khashoggi féin agus go raibh sé ag caitheadh cúléisteoir, gléas cúléisteachta éigin don Tuirc. Ahh, sin an t-am ag teannadh linn. Níl mise ag iarraidh leanacht ar aghaidh, tá go leor nuachta déanta agam agus tá mé ag iarraidh an stuif seo a dhéanamh, so leanfaidh mé ar aghaidh. Tá go leor mionsonraí, sonraí ag teacht amach faoin feallmharú seo a rinne rialtas na hAraibe Sádaí. Céard a bhí saineolaí ar scrúduithe iarbháis ag déanamh in Istanbul, tagtha as an Araib Shádach? Bhí leathcheann, roghnaigh siad leathcheann, sé sin, duine a bhreathnaigh díreach cosúil le Jamal Khashoggi, gléasta suas mar é acu, ag siúl timpeall na cathrach le taispeáint go raibh Khashoggi beo go fóill, nuair a bhí sé tachta agus gearrtha suas cheana féin ag an Araib Shádach. Dochreidte an pleanáil a chuir siad isteach sa dúnmharú seo. agus go raibh na sceana teasctha seo tógtha leo as an Araib Shádach, go ngearrfadh siad ina phíosaí an créatúr seo. Dochreidte. Uafásach. Tá. ollamh acadúil ag tabhairt le fios, ó sea, leas-ghobharnóir nó lieutenant governor i Virginia a bhfuil na líomhaintí mí-iompair, pair curtha ina leith. Vanessa Tyson is ainm don ollamh agus tá sisean ag líomhnú gur gur ionsaigh an Lieutenant Gobharnóir Justin Fairfax í. Cén uair, cén áit, níl fhios agam. Idir an dá linn, tá an gobharnóir agus an tArd-Aighne ag tabhairt aghaidh ar ghlaocha. Táthar ag impí orthu éirí as oifig tar éis pictiúirí teacht amach den ghobharnóir ní cuimhin liom níos mó. Duine acu agus a aghaidh clúdaithe le péint dubh mar agus é ag ligint air, bréag-éadach agus é ag ligint air gur fear gorm é. Dochreidte. So tá stair ciníoch Virginia ag teacht amach as an gcófra. Agus tá cáil forásach an stáit caite i dtraipisí. Caithfidh Virginia, is cosúil, a stair a chur san áireamh, a thógáil san áireamh. Caithfidh siad í a chur sa chuntas agus sa mheá. An Veiniséala, Tá smachtbhannaí á gcur ar an Veiniséala le súil go mbrisfear an tír ar fad agus é ina ghéarchéim pholaitiúil san áit. Ná bíodh géarchéim agat i bhfianaise na Meiriceánach ariamh mar brisfidh siad do thír.

Bret Stephens, Tá sé ag tabhairt le fios go bhfuil daoine forásacha ag ionsaí Iosrael. Ní hea, tá Iosrael ag ionsaí Iosrael. Táthar ag tabhairt frith-Ghiúdachas, ag cur frith-Ghiúdachas i leith gach éinne ar domhan atá ag cáineadh Iosrael. Más ea, is neamh-Ghiúdach mé féin mar tá mé ag cáineadh an Iosrael chomh maith céanna. Ní hea. Is cáineadh é, cáineadh ar thír atá ag déanamh cos ar bholg ar chine iomlán. Deir Jonathan Rauch agus Peter Wehner gurb iad na Poblachtánaigh a d'fhág san abar seo muid. Cén abar é? Níl fhios agam. Cén fáth go sáraíonn cailíní ar bhuachaillí sa scoil nuair a theipeann orthu? san áit oibre. Níl fhios agam. An bhfuil an teach opera is gránna san Eoraip ag Páras? Hm, níl fhios agam. Táthar ag fonóid agus ag magadh faoi ó tógadh é tríocha bliain ó shin. Táthar tar éis teacht ar iontaise iontaise, iontaise breos, ní hea, iontaise ainmhí dhá chéad ceathracha milliún bliain d'aois, agus táthar tar éis fáil amach go raibh ailse aige. So bhí ailse ann. Dhá chéad ceathracha milliún bliain ó shin. Dochreidte. Ailse cnámha? Mo leithscéal. Seo ceann ba cheart a bheith ann.

Scéal mór sna meáin sóisialta is ea é. Tugtar 'riadaire' ar sheanfhear, ar sheanfhear, is maith liom an téarma sin. Maraíodh deichniúr i suanlios sa Bhrasaíl, suanlios scoile sacair. Tá an scéal seo tar éis scaipthe ar fud an domhain. Tá sé ag aisfhuaimniú mar mhacalla i ndomhan an tsacair. Ó sé, faoi dheireadh, bhí fear éigin ag sceimhliú pobal aerach Toronto le blianta fada agus thángthas ar tírdhreachadóir nach mbeadh a fhios ag an domhan gur tírdhreachadóir é. Is buinneacháin iad. Bhuel, bhí sé ina achrann idir an Ghréig agus an Mhacadóin go dtí gur athraigh an Mhacadóin a ainm. Agus tá an t-achrann, an t-aighneas, an choimhlint thart. Féinfheabhsú. Tá, tá an New York Times tar éis é féin a dhíriú go mór mór ar féinfheabhsú. Níl fhios agam cén fáth. Nuaigín. Seo téarma iontach ba cheart dom a úsáid níos mó. Rud atá beag agus nua agus suimiúil ach

Níl aon rud eile le rá againn faoi sin. Poibliú, ceart go leor. Bia. Bíonn bia ann i gcónaí. Gliomach atá breac le lusanna. Yum yum. Ainm iontach ar an éan seo a dhéanann fuaim agus atá bídeach. Dordéan. Dordéan. Tá mé ag cur réalt freisin mar is aoibhinn liom an focal chomh mór sin. Is cosúil go bhfuil gobannaí saoithiúla dochreidte acu. Níl fhios agam cén fáth. Agus is ainmhithe díoltais foréigneacha iad freisin. Tá claonadh le foréigean acu. Ahh. Ahh. In áit instealladh, an dtógfadh tusa capsúil róbatach? Níl fhios agam an dtógfadh mise ceann, ach tá innealtóirí tar éis capsúil róbatach a thógáil, a chruthú, a thugann instealladh inmheánach duit, inslin, taobh istigh sa ghoile, is dócha, slogann tú seo agus déanann sé an t-instealladh seo ón taobh istigh. Ní maith liom an smaoineamh. Ach má tá diabetes agat, b'fhéidir nach bhfuil an dara rogha agat.

Ar ndóigh, breis-chodanna, b'in codanna iad, sa bhreis. Gabhálas, gabhálann sé leis an rud. Cé acu is fearr leat, níl a fhios agam. Oiriúint? Nah. An corrlach. Féidir linn foghlaim faoin dúchas ó Anna Karenina, an féidir? Go háirithe an dúchas atá bainteach le droch-chorrlach. Níl fhios agam. Más féidir thú a ghortú go héasca, is duine mothálach thú. Ok, sin iad na scéalta, chuaigh mé i bhfad thar an teorann ama ach b'fhiú é, go háirithe don dordéan, má hea. Anois, sin an méid. Tá súil agam go mbeidh muid ag caint le chéile arís sar i bhfad ach idir an dá linn, bíodh rath Dé oraibh go léir. Slán anois.